Ụmụnne m ndị Igbo, ekene m ụnụ. Onye jụọ gị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kee ndị ka emejọ ibe ha, ndị lụgole ọlụlụ di na nwanyị, ọ nke nwoke na-emegide nke nwanyị, ọ nke nwanyị na-emegide nke nwoke. ma ụfọdụ oge e necha ọ wụrụ na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-eme oke mpako ebe nwunye ha nọ nwoke nọrọ ọ gbachi obi ya o kweghị ka nwaanyị ya ruo ya nso nwaanyị ya wụrụ ihe rere ere n'ebe ọ nọ ihe rere ure ihe na-asọ oyi mana nwoke ahụ na-ewere ego ya na-eme ihe mpako n'anya n'ihu ụmụ nwoke niile na-ezi ha na ọ nọ mma na ọ bụ nwoke na-eme ọfụma ma mana ego ahụ o nwere enwe ike eru nwunye ya aka o nwe ike were ego ahụ techachaa nwunye sachacha nwunye arụ ka nwunye dịrị otu ahụ ọ na-esi amasị ya ga-abụ o lee nwunye ya anya o wee gụọ ya agụụ o nee nwunye ya anya o mee ya ka o jide nwunye ya aka ka ọ kpọrọ nwunye ya nso ka ha mee otu di na nwanyị si eme mana nwoke ahụ ọ gbachi obi ya nwaanyị nọrọ ọ na-ele di ya ọ na-asị n'obi lekwa na di m ọma di ya ọma ahụ awụrụzie onye ga-anọ nso mana ọ naghị eru aka di mmadụ onye na ya di ya bi di ya aghọrọ ya ọ nọ nso erughị aka nwoke mara mma ọ nọ nso erukwanụghị aka Ew, ihe na-eme nwoke wụ nwoke wụ na ihe kpagide ya o jide ya ọ wa ego ihe a ga-ekwu n'okwu ihe a ga-akpọ ndị mmadụ ọ wa ọrịa ọ nwaanyị a na-eleta ya o ruo ma e ji ebe akwa ma a ga-anọ na ha mwute ma a ga-enwe ihe a ga-akọrọ mmadụ na-akpagbu mmadụ onye ahụ aghọ nwunye ya ọ bịakwute nwunye ya ọ kọọrọ ya lekwa ihe mere ni gịnị ka anyị ga-eme mana o ruo oge ma a ga-eriwe eriwe ego ahụ a na-akpa ma a ga-abịazi ka ọ bụrụ na a ga-emefu ego ahụ a ga-eji ego ahụ mee ihe ga-abanyere mmadụ o chefuo na o nwere nwaanyị ụwa nka ụwa nka siri ike ọ na-afụ ụfụ karịa ọ bụrụ na Ị wụrụ onye so nwoke a taa ahụhụ taa ahụhụ ma a na-ahụghị ihe a ga-eri ma a na-ahụghị n'ezigbo ụlọ ezigbo akwa a ga-edina n'elu ya i soro nwoke a taa ahụhụ niile zụọ ụmụ enwe ebe a hụrụ ego nke e ji eri nri obi agbawana mụ otu a ka obi gbawara ụmụ nwanyị ndị ọzọ ndị di ha rapụrụ oge ọ wụ na ihe adịgo mma ma ha ihe na-adịghị mma nwaanyị a wụ ezigbo mmadụ i tuo ya aha ị gwa ndị ụwa sị na a sị na ọ wụghị nwaanyị a na enweghị ihe ị ga-eme ma ihe ahụ ị na-agwa ndị ụwa i nwe ike agwa ya nwaanyị a n'ihu i nwe ike agwa nwaanyị a n'ihu otu o si dịrị gị n'obi enwe otu o si eme gị n'obi gbasara nwaanyị gị i nwe ike akọrọ ya otu i si were ya otu i si hụta ya i nwe ike agwa nwaanyị gị okwu dị ụtọ okwu ọ wụla ị ga-agwa nwaanyị gị o mee ya obi adị ya mma o mekọta ya n'obi o mee ahụ ya emegharịa i nwe ike agwa ya nwaanyị gị nwaanyị gị ma mma ọ dị mma ọ wụ sọ ya ma n'ụwa i nwe ike agwa nwaanyị gị na ọ dị mma but ị bịa n'ihu nwaanyị ahụ ị na-agwa ya otu ndị ọzọ si dị mma i nwe ike agwa nwaanyị gị na ọ na-agbalị na ọ bụ ezigbo mmadụ but ihe ị ga-aga gwa ya ndị ọzọ n'azụ ndị ọzọ ga-abịazi n'azụ bịa na-agwa gị ihe di gị na-ekwu maka gị ma gị nwa ị maghị ihe di gị na-eche maka gị nwa ọ dị mma ihe a ọ dị mma ị ma na ihe a na-eme n'obodo ndị ọzọ ịgwa gị eziokwu ọ gaghị nọ na-ewute m ọ ga-ewute m and ọ na-ewute m na-agbawashị m obi ọ bụrụ na onye igbo igbo anyị a anyị sị na ọ tọka igbo anyị a anyị sị na ah, enwe ihe dịka igbo anyị pụta anyị asị na anyị nwa ka mma karịcha ndị ọzọ niile Enwe ebe ọ kpọpụtara onye Igbo ọ na-aga agwa sị na ọ ka onye ọzọ mma mana i lee ya ọ dịka ihe ahụ ndị Igbo na-ekwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ eziokwu na anyị adịka mma na anyị amaka na anyị enweka obi mmadụ na anyị na-eche echiche echeta echiche ọfụma na anyị na-eche echiche gburugburu na anyị na-echeta ihe niile mana anyị bịa na-emegbu nwunye anyị emegbu di anyị anyị eke obi kechi mekwana na ebere ọkwa ka anyị unu ka unu mee ebere o mee na ebere ndị di mee ebere ndị nwanyị mee ebere ka ọcha anyị na-achịba anyị obi meenụ na ebere unu hụ ndị di unu ka ebere dịrị unu n'anya ka o metụ unu n'obi unu hụ ndị nwunye unu ka ebere dịrị unu n'anya ka o metụ unu n'obi meenụ ka mmadụ meenụ ka otu a chineke si kee anyị ọsọ na o nwere ebere ka ihe mwute dịrị anyị n'obi ma anyị na-akpagbu di anyị na nwunye anyị ka anyị lee onye anya na onye a bịakwa nọrọ nga ka o nwee ike dịrị anyị na mma onye a hapụkwanụ obodo ha bịakwute anyị onye nke hapụ ụmụnne ya na nne ya na nna bịakwute gị maka ọ wụ di gị sị gị ka unu mee ka o nwee ike dị mma olee otu anyị ga-esi hapụcha ndị nwe anyị bịa nọkalata ka anyị nọkalata ka anyị nwee ike igbu onwe anyị n'ọha anyị ji bịa chigharịanụ ma chigharịanụ ntakịrị oge a otu ụwa si na-aga ugbu a ntakịrị oge anyị nwere ibi n'ụwa a ka anyị chọkwara iji nọọ na ihe iwe ihe mgbawa obi ihe ọnụma ọ dịnụnụ mma otu ahụ a sị na ihe siri ike n'ụwa onye ahụ anyị ga-abịakwute sị na onye a wụ onye nke anyị ka anyị lezie ya anya ka o nwee ike ịdịrị onye ahụ mma ka obi nwee ike iru onye ahụ ala ka onye ahụ nọrọ mma ala ka obi ya na ọnụ ya ka ọ bụrụ chọọchị anyị na-eme onye ahụ ihe mfụ ee ọ wụ eziokwu ha nwere ike di gị emewala gị obi ihe o mere gị i kwehụ na ọ ga-eme gị ya ị maghị otu i si agbaghara mana nke nwoke otu ahụ ka ọ dịkwa na enwekwara ihe ga-eme ya ọ sị ya ma onye a ga-eme otu a na o nweghị ihe ọbụla ọ ga-enwe ya na onye inwe mmekọ agaghị adịzi mana ka anyị were nụ obi nwayọọ were nụ obi umeala gbaghara nwee ike ibidokwa n'isi ka anyị mee ka enweghị ihe mere ọ wụrụ na mmadụ nụ okwu a nwee ike itinye okwu a na ndụ ya were ya na-agbalị na-etinye na omume ndị ọ na-eme n'ebe ezinụlọ ya dị enweghị ihe mere ya wụrụ na e were ya na-ebie nọ n'iru onye omega elu mega ala gị sị ka m gbaghara ị na-ezi ezi omume mgbanwe na ndụ gị na otu i si na-eme onye ahụ onye ahụ anọrọ na-ajụ ee ihe ka o nwere ike ime na ekwuru m okwu a di m agbọchighọ m ọnụ ee abachara mba niile na nwunye m akparịghọ m hee ekene dịrị chineke nwaanyị m agbanwuo n'awụ gwa m ihe mere nwoke ahụ pụọ n'ezi ka ọ hapụ igotere nwunye ihe ya ma ọ naghị enye ya ego ka ọ hapụ ịchọrọ ya ntakịrị ego ka ọ hapụ izi ịhụnanya udo mmekọlata zirinụ na ihe adịzighị ka ọ dị na mbụ anyị wụ ndị iro anyị awụzighị ndị iro ugbu a anyị na-aghọta onwe anyị ka anyị jiri nwayọọ n'umeala ihe ọbụla anyị chọwa ịkpa ihe ọbụla anyị chọwa ikwu ka anyị jiri nwayọọ kwuo ya n'udo na ọṅụ ọ wụdị na ihe ahụ bịara bịa fụ anyị n'ụfụ wute anyị ihe ahụ onye ahụ chọwa ime ka ọ bụrụ na anyị hafụrụ okwu ahụ ehi ahụ gawa ma ọ bụ ihe dị ọsịsọ ihe a ga-ekwu ugbu a anyị agawa nye ntakịrị ụbọchị bedo ọ wụrụ ihe ga-emenụ na-enweghị oge mmadụ ga-eji chee onye wee jiri obi nwayọọ sị biko ewekwala iwe ka awụ dị ka iti mkpu biko obi gị dajụọ ewela iwe biko otu i jikwanụ kwuo ha agwa ọ dịkwana mma gịnị mere anyị enweghị ike ime otu a ọ wụrụ na nwoke nọrọ ọ sị na echiche ya mere nkarị na ọ naghị ege nwunye ntị nwaanyị anọrọ sị na ọ naghị ege di ya ntị bet n'ihe niile ka ọ wụrụ na mma ọbụla anyị ga-eweta atụmatụ ka atụmatụ anyị ahụ wụrụ ihe ga-adịrị ke nwoke na mma ka ọ wụrụ ihe ga-adịrị ke nwaanyị mma ka mma ọbụla a na-eke ihe eke kekwaa ya n'etiti ka ọ hapụ ịwụ na e kee ihe e kee ya karịa ọkara anya ukwu na ụfụ obi ewebata ezinụlọ biko nụ ka e jirinụ obiọma ọ bụ ihe m kwo bịa nga ka m yịọ unu biko ka onye ọbụla jiri obiọma ọṅụ na udo dozie ezinụlọ ka o nwee ike ịbara gị nwee ike ịbara m ka e nwee ike ibi n'udo ka onye ọbụla nwee ike inwe ọṅụ ka a hafụ ịnọ na-emefu ego iji zụọ ọgwụ ka a hapụ ịnọ na-anọ n'ihe mgbu n'ihe abụ ụlọ ehighị ụra obi erughị ala bikonụ ụmụnne m biko meenụ ebere ka anyị tinyenụ ịhụnanya nsọpụrụ njikọlata tụfuo ọgba aghara na nkewa n'ihe niile anyị na-eme ka amara chineke ka ndị mmụọ ozi na-ewegara chineke ekpere e kpere ka ha nwee ike ịnọnyere anyị buga ekpere anyị n'udo maka ha ma na anyị wụ ndị udo na anyị wụ ndị ọma ka ihe niile nwee ike nọ na-agara anyị ọfụma ka aka nchawa ọganihu ụba nwee ike nọ na ndụ anyị n'aha Jizọs Onyenwe anyị amen